aw bɛ rfi de kan nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila bɛ bamako kanɲɛ tan ni saba bɛ paris
Isuf Zerbo.
Aw dansɛ an ka kunnafoni na bakurubaw filɛ nin ye bi novanburu kalo tile fila lon de diɲɛ tɔnba onu y'a sugandi k'a kɛ kunnafonidilaw fagali ka kiribaliya kɛlɛ lon ye o lon ɲɔgɔn de la fana san ba fila ani tan ni saba rfi kunnafonidilaw ghislaine dupont ni claude verlon fagara kidal fan fɛ mali la mali jamana yɛrɛ kɔnɔ kabin'o don sigira kunnafonidilaw ka yɛrɛya bɛ lahala juman na an bena jaabi sɔrɔ kunu mɔgɔ tan ɲɔgɔn fagara burkina sahel mara la kunu yɛrɛ de tun ye jamana in sɔrɔdasiw ka saan biwɔɔrɔ ni kelen sanyɛlɛma lon ye a ɲɛnagɛ senkɔrɔ jamanakuntigi Christian Kabore ye wele bila fasodenw ma k'u ka wuli ka jɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka jatigɛwalew kɛlɛ farafina kɔkan waati yɛlɛma lajɛrɛba cop 26 bi senna glasgow dugu la ecosse kunu diɲɛ jamanakuntigiw ni marabaw y'u sinsin dɛmɛko de kan ka ɲɛsin jamanaw ma minnu kan waati yɛlɛma kɔlɔlɔw bɛ ka dadigi kɛ kosɛbɛ i n'a fɔ n y'a fɔ n ka kumabaw kɔnɔna na eh, cogo min mali la novambre kalo tile fila lon san ba fila ani tan ni saba rfi kunnafonidilaw ghislaine dupont ani claude verlon fagara kidal fan fɛ aqmi jatigɛwalekulu ye fagali in tigiya ta hali bi u fagabagaw ma sɔrɔ ka kiri fɔlɔ o hukumu kɔnɔ diɲɛ tɔnba onu ye novambre kalo tile fila sugandi k'a kɛ kunnafonidilaw fagali ka kiribaliyaw kɛlɛ lon ye mali yɛrɛ kɔnɔ sigira fɔ sisan kunnafonidilaw ka yɛrɛya ma sinsin ka ɲɛ hali bi o ye mali kunnafonidila dɔw kɔni hakilila ye an k'u lamɛn baba sangare eh, ka bɔ baba sangare fɛ bamako mahamadu talata mayiga ye mali kunnafonidi ɲɛmɔgɔyaso gafe marala dɔ ye ale fɛ ko kunnafonidilaw ka yɛrɛya ye fari fila de da san bisaba laban in kɔnɔ
ka bɔ saan ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ani kelen na fo a ba fila ni tan ni fila yɛrɛya in kɔni bonyara sariya bolo kan ka bɔ o waati de la ten sa dibi donna kow la kɛrɛnkɛrɛnya la ba fila ni tan ni saba claude ni ghislaine ka fagali ye ta kura k'a kow la fo sisan kunnafonidilaw ka yɛrɛya lanɔgɔyara kunnafonidilaw tɛ ka baara kɛ a cogo la wa a tɛ ka kɛ hakilisigi fana kɔnɔ o min yɛrɛ ka kan k'u dɛmɛ k'u ka baara kɛ a ɲɛma aminata sanogo kunnafoni sɛbɛnso inter de bamako ɲɛmɔgɔ ale bolo ko ghislaine ni claude fagacogo ɲɛdɔnbaliya tɛ ko faamuta ye bi ko i jan ko de baarakɛlaw tun don n'a fɔra ko rfi journaliste fila sara mali la k'o ko ma se ka ɲɛdɔn vraiment u ka kodɔn sira degré mun na an kun t'a dɔn k'a fɔ ko dossier bɛ se ka bi sɔrɔ k'a sɔrɔ ɲɛ ma dɔn a la o t'a bali ale b'a hakilinan ta fɔ mali kunnafonidiko yɛrɛya kan n y'o de fɔ n k'a taara ɲɛfɛ ka d'a kan journaux cayara mɔgɔ caman ye baara sɔrɔ mais a kɔlɔlɔ ye min ye sisan mɔgɔ yɛrɛ tigɛlen bɛ journalistew la il faut que a ka professionnaliser parce que n'importe qui ne peut pas se prévaloir aujourd'hui k'a fɔ ko carte de presse bɛ ne bolo ou bien ne ye kalan dɔɔni kɛ ne ye journaliste ye o de ye baara tiɲɛ an bolo o yɛrɛ de kosɔn baara kura dɔ bɛ senna ka se ka mali kunnafoni bulon lajɛya ka a baara kɛbagaw lakana ka ɲa baba sangare bamako rfi mali la an bɛ to hali bi donnatɛmɛ wasabulon cnt ɲama dankan naaninan isa kawjim bɛ kiritigɛlaw bolo kan kaso la nin wagati la jalakiba kan k'a ye a ɲini ka basigi yɔgɔyɔgɔ ale kɛlen kɔ ka marabajɛkulu ɲama choguel maïga kɔfɔ kunu kulu dɔ sigira cnt la sanko ka ko in jateminɛ kɛ tile duuru cɛ kulu in ka kan ka a ka kɔjaabiw lase andre tarawele Nin baarakɛkulu min sigilen filɛ nin ye n'a bɛ wele ko commission ad hoc a ka baara de bɛna bɛn sɛgɛsɛgɛliw ma walisa k'a dɔn k'a jɛya Isa Kawjim ni ale ye CNT ɲɛmaaba dankan naaninan ye a jalakilen don ko minnu na ka olu tiɲɛw bɛɛ lajɛlen dɔn u ka baara in bɛna kuncɛ ni dantigɛli sɛbɛn dɔ ye min bɛ wele ko rapport o de kɔnɔ u bɛna fɔkafilɛ dɔw kɛ fɔkafilɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ni ka taafan jira CNT la Isa Kawjim ka nin jalakiliko in na o taafan fɔlɔ bɛ se ka kɛ fanga berefini min bɛ wele ko immunité k'o wuli ka bɔ isa kaw jimi kan ni ka bila sariya ka bolo kan a taafan fan filanan bɛ se ka kɛ baarakɛkulu in bɛ a jira k'a fɔ ko isa kaw jimi man ka bila sariya ka bolo kan ni o kɛra u b'a ɲini cnt fɛ u k'a lafasa ni ka bɔ sariya bolo nin baarakɛkulu min filɛ nin ye ni mɔgɔ tan ani duuru de b'a kɔnɔ a ɲɛmɔgɔba sulemani de y'a jirana k'a fɔ ko tile duuru de bɛ u bolo walisa ka nin baara in kɛ dantigɛli sɛbɛn min bɛna jira baarakɛkulu in fɛ sulemani de y'a jirana k'a fɔ ko cnt ka tɔnsigiba min bɛ wele ko plénière u bɛ se ka sɔn a ma walima u bɛ ni CNT sɔnna a ma o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ u ka gafe bɛ ta ka baara kɛ n'a ye nka ni CNT ma sɔn o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ u bɛ taa sira wɛrɛ fɛ ni nin wulikajɔ ninnu de kuncɛra a bɛna dɔn CNT fɛla ye min ye isa kaw jimi ko la Andre Tarawele Bamako RFI an bɛ bɔ mali la ka sen don burkina so i n'a fɔ n y'a fɔ kumabaw kɔnɔna na cogo min sɔrɔdasiw ka saan bi wɔrɔ ni kelen sanyɛlɛma lon hukumu kɔnɔ kunu ɲɛnajɛ kɛra ka taasibila kɛ sɔrɔdasi banbagatɔw ye jamanakuntigi roch marc christian kaboré ye wele bila fasodenw ma k'u ka wuli ani ka fara ɲɔgɔn kan sango ka se ka jatigɛwalekɛlaw kɛlɛ a ɲama ani ka jamana lakana o kun bɛ ka kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔ tan ɲɔgɔnna fagali ye dambam dugu ani markoye dugu cɛ sahel mara la abdulayi watara bi binkanni tɛmɛcogo ɲɛfɔ anw ye seerew ka fɔ la fajari fɛ nin kari don na banbagaciw nana bin crs polisiw ka daga dɔ kan di dugu la o ye nɛgɛ kanɲa kelen sɔrɔ kɛlɛ la lakana tigilamɔgɔ cɛma polisi mɔgɔ duuru fagala naani ko ma dɔn fɔlɔ bɛnkannikɛla ninnu taara ni polisiw ka mɔbili kelen ye ani mobilɛti seegin jamana marabagaw ma kunnafoli di o bɛnkanni nin kan fɔlɔ yɔrɔ ɲininiw bɛ sen kan jango ka mɔgɔ tɔ ninnu ko dɔn ani fana ka banbagaci ninnu ɲantigɛ kabini san ba fila ni tan ni wolonfila di mara la lakana ko sabatinin tɛ banbagaciw b'o ka bɛnkanniw kɛ tuma dɔ la sugufiyɛw la tuma wɛrɛ la fana o bɛ taa lakana tigilamɔgɔw ka dagaw de kɔnɔ di nafa ka bon
ayiwa hakɛto b'a la an ka nin kunnafoli min an tun b'a makɔnɔ na o tɛ fili y'an sɔrɔ an bɛ taa etiopi sisan kɛlɛw bɛ tɛ ka kɔtigɛ jamana in kɔnɔna na karilon banbanci tplf denw k'u ye dugu fila minɛ jamana marabaw y'o sɔsɔ kunu tɛnɛlon jamana ɲɛma cɛ abi ahmed ye layidu ta ko a ni tigere marabolo banbanciw ka kɛlɛ bɛna na kɛ fɔɔ n'ale sera ka sebaaya sɔrɔ o kan kɛlɛ wulila jamana in sɔrɔdasiw ni banbanci ninnu cɛ kabini san kelen sisan an bɛ taa eh, farafinna kɔ kan sisan farafinna kɔ kan waati yɛlɛma eh, lajɛba cop 26 a lon sabanan ye bi ye Eh, n'a bɛ ka kɛ glasgow dugu la ecosse kunu diɲɛ jamanakuntigiw ni marabaw ye kuma ta ka tugutugu ɲɔgɔn kɔ ni dɔw bɛ ka waati yɛlɛma kɔrɔtigɛ fɛɛrɛw kuma fɔ dɔw y'u sinsin dɛmɛko de kan ka ɲasin minnu ka eh, kɔlɔlɔw bɛ ka dadigi kɛ ka tɛmɛ ayuba bari i bɛ ɲɛfɔli k'an ye Dɔgɔkun fila kɔnɔ dunuya jamana ɲɛmaw bɛna kuma u ka fɛɛrɛw kan yaasa ka waati yɛlɛma kɛlɛ laɲini ye ka waati kalayali dan degere celsius kelen ni tilan na ka se saan ba fila ni kɛmɛ ma ni fɛɛrɛ fosi ma tigɛ yanni saan bi seegin cɛ waati kalaya bɛna taa fo degere celsius fila ani buruburu wolonfila la o kɔrɔ ko kungo jeni waati kalaya ji yɛlɛni ani u kɔlɔlɔw bɛna caya ni sigiyɔrɔma fila ni kɔ ye o bɛna kɛ sabu ye ka dɔ fara jaa kan wa dugu dɔw yɛrɛ bɛna tunu ji kɔrɔ n jɔyɔrɔ ka bon waati yɛlɛma baaraw la olu cɛla saba ɲɛmaw ma na nin lajɛ la ni o ye rusi chine ani turki jamana ɲɛmaw ye dunuya setigi jamanaw ko u bɛna dolari wari miliyari kɛmɛ kɛ ka fantan jamanaw dɛmɛ u ka waati yɛlɛma